El Bilal Touré eh, n'ale kun banna mois d'août passé mm -hmm. eh, match de préparation na contre la Juventus a ka tɔn fɛ n'o ye eh, Italie championnat la mm -hmm. donc euh, Atalanta depuis o match de préparation na a kun banna donc a ye nin tan kɛ a kun kan ka reprise yɛrɛ kɛ mm -hmm. le 13 passé mm -hmm. nka eh, a ka reprise kɔnɔna na convalescence a bɛ komi a sumayara dɔɔni mm -hmm. donc a kɛra sababu ye eh, a ma se ka fara équipe kan mm -hmm. donc ale fana bɛ bɔ a la

bon ko dɔgɔtɔrɔ ye kuma yɛrɛ fɔ tuguni ko ayi ko ma sɔn bon alors que dɔn question dɔ poser kunna ne sule na bɛna jaabi d'a ma an bɛna jaabi d'a ma voilà ibrahim kone olu fana ye question ye an b'a dɔn ale yɛrɛ banna mali ka match la bamakɔ yan nɔ fɛn si ma sisan ale sen karila donc ale fana tɛna ye kɛnɛ kan Cheick Doucouré ale fana banna contre son dans son club crystal palace la donc championnat kuncɛ yɔrɔ yɛrɛ la Eh, n'o ye yanni trêve yɛrɛ ka daminɛ mhm. donc ale fana banana mhm. donc ale fana tɛna ye kɛnɛ kan olu ta ye bana ye mhm. donc les absents aussi minnu tɛ bana ye eh, bɛn n'u ma se ka ye lisi la ni mɔgɔw kun y'a bisigi k'u bɛ se ka ye kalifa kulibali b'o la eh, kalifajan kalifajan parce que ale kun présélectionnéra ibrahim boso munkoro i kun y'ale fɔ ale ye jɔ kɔlɔsibaa ye mali ka CAN tɛmɛnen yɛrɛ c'était le gardien titulaire dans les buts musa jɛnɛpo Eh, ale fana eh, tun bɛ tɛmɛ kan eh, n'ale bɛ jouer nin waati in na Portugal championnat la mm-hmm. donc n'a tun bɛ Angleterre donc ale fana ye absent ye nin liste la Bakari mm-hmm. donc joueur fila fana bɛ yen nin ye olu ka première apparition mm-hmm. avec l'équipe nationale senior donc o joueur fila an bɛ se k'a fɔ Abubakar Dumbia ale ye jɔ kɔlɔsibaa ye n'an ye AFE fɔ Sirinɛ Dukure ale fɛnɛ bɛ jouer Lorient la nin waati in na donc ale fɛnɛ bɛna fara équipe kan pour la première fois mm -hmm. équipe nationale senior Bakari an bɛ se ka min fɔ mm -hmm. euh, Eric Sékou Chelle ka liste la o ye nin ye mm -hmm. donc Bakari euh, n'i ye liste la lajɛ ne yɛrɛ ka jateminɛ la parce que n'i ye choix d'hommes fɔ euh, a kɛra cogo cogo a bɛ se ka discuter bɛɛ bɛ se k'i ta fɔ nka moi personnellement ne bolo nin liste c'est c'est passable ne yɛrɛ bolo joueur min b'a bolo eh, bana ninnu ni forme sira fɛ ne bolo a kun ka gɛlɛn k'a bɛ se ka taa au-delà de ça a kɛra cogo cogo dɔ bɛ se k'a ta fɔ mais moi personnellement eh, réservoir min bɛ Chelle bolo bi eh, n ma da a la a bɛ se ka taa ɲini yɔrɔ jan bilen ka tɛmɛ nin kan hali n'i ye joueur falen na peut-être kelen fila Kelen fila. choix ko don Oui. donc diyagoya on a parlé on a dit 27 joueurs i kun ye peut-être 32 wele fɔlɔ la 55 kun don 51 kun don disons donc a kɛra cogo cogo i bɛ choix de kɛ i dalen don minnu na mhm. minnu bɛ se ka taa jamana jɔyɔrɔ fa an b'a bisigi mhm. ninnu bɛ kɛ maaw ye maa min bɛ se ka taa ni mali ye fo finali kɛnɛ kan mhm.
ka na ni nɛgɛba ye o de y'an ka laɲini très bien o de y'an ka laɲini ye donc min ye